Julasi sedu bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala ɲini hmm. ala batoli ani ala i k'a dɔn k'i damakasi hmm. jɔnni sudi i k'a dɔn bi y'a don dɔ ye don min n'a sandalamani don ka tɛmɛ dɔgɔkun don bɛɛ kan jumadon y'a ye don barikama ye jɔnni sudi i k'a dɔn subahana wa taala ala e ala ala e min ye anw da hmm. e min ye mɛlɛkɛw da ka jinɛw da ka wurudanɛw da ala ala e min ma ye ala e min kuma ka jiginna alikuranɛ kɔnɔ n'i ye mahamadu ci anw ma ala ala ala e min kumana tawurata kɔnɔ n'i y'a di nabila musa ma k'a ci anw ma ala ala e min ye jaburu di dawuda ma ko a ka na kuma hadamadenw fɛ e ala kan ala ala e min ye lejina di nabila isa ma k'a ka na kuma anw fɛ hadamadenw k'i dɔn an ka sun an ka sali an ka ala dɔn la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah ala ala e min ye mɛlɛkɛ ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn da ala e min ye jinɛ ba kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn da ala ala dande kasi la tiɲɛ ala an minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ min ye mali ye ala anw y'an damakasi i la ami ami ami ala anw y'an damakasi i la ami, ami. ala anw y'i deli ala anw y'i deli ala. i ka jɔn de ye anw ye se tɛ anw ye dabali t'anw ye an minnu bɛ diɲɛ fan min fɛ n'u k'a ma ko mali ala anw kamana ganna ala nka kamanaganko tɛ subahana wa taala a farala e la mm. n'a ye ala diya suko ni dugusɛjɛ cɛ a bɛ ban o se bɛ ala ye ala

n terima joni ibrahima jawara stone a ka sa jaga a ko a ko k'i ka t'i niyɔrɔ minɛ a la jaga yanni n ka taa jaga minɛ n bɛ n dɔgɔnin wele a tɛ telefɔni yɛrɛ ta bilen e jawara e maliyɛn tukur e a bɛ ne ka kɛ maliyɛn lɔn ye i tɛ dekɔrɔsi bilen i dekɔrɔsi bilen mɛ jamana in gɛlɛyara sa ala ala jawara ba eh, maa minnu maa minnu b'an sɔn minnu bɛ hinɛ an na magaya ami ala olu sɔn u sɔn ala u sɔn sɔn i ka dɔ fara u ka limaniya kan ala ala ami anw y'i deli mali de kanpuga ye malidenw de ye deli ala gɛlɛya gɛlɛyaba anw ka jamana kan ala n'a sidɔnnen tɛ a dibi fara ka bɔ anw n'o gɛlɛya cɛ an k'a ɲɛ ala dabali min ka kan ka tigɛ fɛɛrɛ min ka kan ka tigɛ k'a kunbɛn ala o dabali d'an ma ala anw ka jamana faamaw minnu b'anw kunna bi ala e yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ i kumakan don faalun lima yuridu e ala de ye walekɛba ye fɛn na fɛn ah, min ye min laɲini maa minnu bɛ fanga na bi e ala ka latigɛ don a don yelen mɛn'u ɲɛ n'o tɛ asimi fasa hakili ɲuman d'u ma ami ala sira ɲuman jir'u la ami jamana denw hinɛ d'u la ami ala jabbar hmm.
an ka jamana den kɛnɛya ami hami bɛ min na o ka hami wuli bana bɛ min na o ka bana ban ala nafoloko bɛ min na nafolo d'o ma cɛ tɛ min fɛ muso tɛ maa min fɛ n'o haminen don la n'a gɛlɛya b'a kan ala a bɛ wuli wuli cogo min na e ala de b'o dɔn ya ala ya ala ya ala ya ala
jabbar journaliste sedu an bɛ kalo min na kalo barikama an bɛ kalo min na n'i ye hami fɔ fɔ latigɛ asura k'a dama jira ala la journaliste sedu i k'a dɔn alahu taala b'a sankɔrɔta n'i ye wari di fantan ma n'i ye hinɛ kɛ ni sun ani sali la an karamɔgɔ bare y'a fɔ an ye yan i k'a dɔn dan t'a baraji la ala ɲuman an ye wuli ka jɔ minnu kɛ

hakilila i m'a jɛ n m'a jɛ dɛ ne ko anw ni jaga minɛni man kan wa ee ne ne ni e
e n'a ka kan e n'a man kan wa a ne n'a ka kan sedu nantumɛ e n'a ka kan ayi n'a ka kan banamakaw ka maju n ko ne n'a ka kan ba sedu silla ko ne n'a ka kan ibrahima karaɲara n ko ne n'a ka kan a y'a kɛ alahu taala jate kama a ka ɲinan jaga a ye dɔ da anw ma anw yɛrɛ bɛ se ka jaga minɛ sɛgɛn b'an na kojugu an bɛ se ka jaga minɛ an ye jɔnmɔgɔla fɔ dɛrɛ an ye nkalon tigɛ e yan wa i b'an koyi ɛ jɔnkala de fɔra koyi fɛn tɛ n kun se tɛ n ye o i ye jɔnkala fɔ koyi ee o t'i fila n ye koyi jɔnkala fɔ dafasa ja o ne tun b'a fɛ k'an dafasa ja a kan ala ka n'i ca la jama noir jama noir

nantumɛ ayi ba sedu sila ah, ah, ba sedu sila parce que u ka hinɛ u ka hinɛ u bi hinɛ ka kɔrɔ sedu jɔ ye maa saba de ye mali la jɔn ni jɔn sedu nantumɛ mm. ba sedu sila mm. ani journaliste sedu sedu banna tɔ bɛɛ ye sɛku ye e retire cette phrase là e comment ça e bi sedu wɛrɛ dɔn non n ko toi là ah. tu vas trop loin sedu tɔw ye i ye min fɔ sa u man ɲi

cɛkɔrɔba kunnandi cɛkɔrɔba kunnandi a den kelen kelen bɛɛ bɛ se ka miliyari kelen d'i ma bi a den kelen kelen ko tiɲɛn de t'ale denw na fantan t'a denw na a bɛɛ sɛbɛkɛla ala ye cɛkɔrɔba in sɔn dɛ a bɛɛ sɛbɛkɛla wa ne terikɛ segu
a ye dɔɔnin kɛ o don nka a ma jaabi don a ye
ala k'an ka bato minɛ an a ye fatiya minɛ alhamdulilayi rabbil alamin daba tunkara naam nin yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ jɔni el aji muhammed ba jara ah. duwawukaw ka belebele mɛ n ka misi sɔrɔ jaabi tigi ah. a fɔra i ye k'i ka t'i ka misi minɛ sa u bɛ i bɛ mun kɔ u bɛ a k'a di ne de ma tuguni wa eh, eh, ne kɔni t'a dɔn n b'a sɔrɔ cogo min bilen a ko i ka taa ayiwa walima i k'a wele a ka maa ci i ma ou bien n'o man di i ye i ka ne ci tuguni nimoro di yan ɔ n bɛna nimoro d'i ma n k'a fɔ antɛni na ayi n'i y'a fɔ antɛni na dɔ kana t'i yɛrɛ kɛ daba ye ahan dankɔrɔba ah. fɛn min ye asura ye mm. kɛnɛ ɲɛnamayana tabarikala duwawu minnu kɛra jamana ye mm. duwawu ninnu u jɔyɔrɔ yera yarabi sabula fɛn min y'anw ka arme ye ah. seba seba minnu n'a y'a sɔrɔ mm -hmm. a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'o ye kɔlɔsitigiw ye minnu ye silamɛya dungew ye ala teriw u bɛ ka duwawu min kɛ jamana ye duwawu in bɛ ka minɛ mali bɛ ka bɔ a jugu la ɲɛ bɔ ɲɛdɔnna min tun bɛ ka k'an na a bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni kɔfɛ an bɛ ala fo k'ala barikada ka ba jara k'a barikada a barikada diinɛ ɲɛmaa fɛn o fɛn ye wuli ka jɔ kɛ asura la k'a bɛɛ lajɛlen barikada barikada suala bayaya hayidara i k'a dɔn serifukɛ an ka foli b'i ye i y'a bani alimu alimu i y'a bani i k'a dɔn afizu kuranɛ i y'a bani bani min ye asayid usumani madani sherifu hayidara bani basaden bali n'ala ko min ka kɛ maa t'o wuli mhm. i k'a dɔn ka taa se haruna sangare sangare i k'a dɔn min ye dankɔrɔba ye mm. n'o ye ɲɔrɔ serifukɛ buye buye an ka foli b'a ye ka taa se ɲɔrɔ ɲɔrɔ min ye amadu hadi tal seku umaru futiyu kunnafali an ka foli b'a ye Dili sagaba denw denw tamani tamani i k'a dɔn an ka foli b'u ye dili nin bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ hayatigi ye min ye baba ama baba ama kane jalo sidi modibo denkɛ denkɛ a bɛ wolo ka bin dili an ka foli b'u ye kana ɲinɛ dɛ jɔni dankɔrɔba dalen bɛ segu jɔni a tɛ taa a tɛ maa ci jɔn seko lasana kane seko seko aa lasana lasana awɔ n sigi ɲɔgɔn kun don n b'a dɔn n b'a dɔn an ka foli b'a ye a ka a ka mukadamu fɔlɔ ye kulu sanfɛ jɔni Safokaw ka Seduba. Ee, ee, ee. I burankɛ Seduba. Ɛɛ n burankɛ kɔni.
An burankɛ Seduba. Mukadamuya n bɛna minɛ a la o. Ee. Min b'an cɛ a ɲɛnabɔlen tɛ. A nalen bɛ ka bɔ hiji la hali minɛnw ma waraka ban. Ɛɛ ɛɛ ɛɛ n burankɛ. I b'o minɛ i burankɛ. I burankɛ. Aa ayiwa n y'a to yen. Ɔ ayiwa. Juge Sedu. Ɔhɔ. I bɔra ka kuma gɛlɛn fɔ. Unhun. N k'i hakili jigin. Ɔhɔ. Telefɔni cira n ma ni ka n ladɔnniya. Ɔhɔ. Juge cɛ naani bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye Sedu. Olu ye Sedu ye wa u tɛ Sedu ye. juge naani a bɛɛ se don juge se don se don se il y a quatre juges qui sont sedu olu ka seduya bɛ cogo di. ne kun ye nin de fɔ wa. a tubabuka ko a tubabuka ee ayi n b'i deli outrage à un magistrat ne ye n da fɔ ka bɔ a la o. Je retire mɔra fɔ ne yɛrɛ bɔra Seduya la ne kɛra Sɛku ye fɔta kɛra Sɛku ye u ka cɛnin da ka di kojugu n i bɛ ɲinɛ den magistrat e bɔra fɛn min na ala ma mɛn il y a des magistrats qui s'appellent Sédou n'i ko ko Sédou tɔgɔ banna n ko n bɔra a la a y'a ba tɛ
Allah
wa ne yɛrɛ Sɛku ɔ kuma ɲɛna sisan kuma de ɲɛna e Sédou tɔw b'u la koyi
e kun ɲɛna o Jɔnsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko L'Indépendant o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Abilayi Jara Jara Jɔnsi Sedu maa min ka baara mana kɛ kaburusen ye n'i bɛ balo o la i sigiɲɔgɔn ma bana o t'i bali ka taa ayiwa Ala ka nɔgɔya d'a tigi ye o ye tiɲɛ ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Abilayi Jara ko direction de l'information des relations publiques de l'armée u k'o de ma ko DIRPA u ka kunnafoni diso de ye kununko alamisa u ye hmm. kunnafonidi kɛ tabarikala kunnafonidi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin banbaanci wale kɛbaw ani min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ hmm. min ye finitigilakaw yɛrɛ bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn ka se k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sabula armée ka baara dogodogo ni dogo banna kɛnɛkan jalaki don ni min kɛra o de bɛ fɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn dogona t'a la bɛɛ ɲɛ de bɛ da kɛnɛ kan a ko min ye an ka armée yɛlɛmaba de donna a na sabula fɔlɔfɔlɔ dogodo ni dogo de tun bɛ armée la hali ni minɛn sanna a bɛ dogo Jɔnsi Sedu k'a dɔn tile banna a ko n'i hakili b'a la n'i hakili b'a la mhm. min ye a bon DIRPA colonel Solomani Danbɛlɛ a ka fɔ la Jɔnsi Sedu k'a dɔn n'i hakili b'a la zuluye kalo tile mugan ni kelen tɛmɛnen banbaanciw tun ye hiri kɛ an ka jamana kan sabula i k'a dɔn donda donda caman de bɛ yen u y'a kɛ tile kelen k'a kɛ bamɔ ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn Duwanzan mhm. Koro Seware min ye Bafo Jɔnsi Sedu k'a dɔn Kati ani Sokolo u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a dugusɛjɛ u kun b'a fɛ ka fɛɛrɛ ma dɛ nka ala ma sɔn Jɔnsi Sedu k'a dɔn an ka sɔrɔsikulu min ye kunnafoni dili ye o de kɛra sababu ye ka kɔn u ɲɛ min b'a to u ma se ka tiɲɛniba kɛ Jɔnsi Sedu hali o fana bannen mm. i k'a dɔn ɲinama kɛ sabula sɔrɔsiw bɛ wulikajɔ la anw bɛ da ka sunɔgɔ la mm-hmm. su fara tile kan Jɔnsi Sedu i k'a dɔn duguba tɛ yen dugu mankannin de ye u taara ka min mɔmɔ ah. a ko Kati kɛlɛ in bannen kɔfɛ sɔmi kɛra k'a fɔ dɔw yolila ka don dugu kɔnɔ mm-hmm. Kati yɛrɛ mm. ani bamakɔ jɔn sedu i k'a dɔn su fara tile kan u bi mɔmɔni na mhm. sɛbɛnnikɛla ko i y'a dɔn a don a ma ja mm. sabula i k'a dɔn min ye ayiwa banbaanci maa bi naani ani seegin ye o dara joli la sokolo o don kelen ah. min ye ɲɔnɔ mara ye cɛ tan banbaanci la u y'olu fana daji mm. jɔn sedu n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ni cɛsiri maa bi wɔɔrɔ walima maa bi seegin de kɔ bi duuru ni seegin ah. jɔn sedu i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen de faara ayiwa jamana cɛmancɛ bolo ani bɔda la sɛbɛnnikɛla ko min ye tesiti n'o ye gawo mara ye kɔsa in na i b'a dɔn awa firinka dɔ fana kɛra yen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn keguya bolo kan ani kunnafoni yɛrɛ dibaliya ani janfa juguba de kun bɛ ko in na jɛjugu bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko eigs olu de bɛ ko in ju la jɔni sedu ala m'an kisira ala ka hinɛ an ka cɛ bi naani ni fila o ni tora a la kɛlɛ tɛ taa nin kɔ jɔni sedu i k'a dɔn sabula u kun b'a fɛ ka tiɲɛni min bolo da Aha. jɔn sedu i k'a dɔn ala ma jɛn n'a ye Ah. u nana bin kan kan mugu kuɲa fɔlɔ bɔlen yen. jɔn sedu i k'a dɔn jama fankelen fana taara firi duguladenw kan Ah. sɔrɔsiw nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ Ɔhɔ. anw bɛ yan dugudenw de kama olu ni kɛnɛ kama Awɔ. jɔn sedu i k'a dɔn u ye kan t'u bolo ni ka sɔrɔ ka taa dugu kɔnɔ Ɔhɔ. minnu bɛ dugu kɔnɔ Ɔhɔ. u y'olu susu Susu. jɔn sedu i k'a dɔn ka sɔrɔ ka laban ka na kan kɔnɔ Kan kɔnɔ. minnu bɛ kan olu fana susu Susu. cɛ bi wolo cɛ bi saba ni ni wolowula wolowula k'o dajira o yɔrɔ bɛɛ payi minnu ɲɛnama minɛna dandɔw fana na ah. sɛbɛnnikɛla ko tesiti kɛlɛ kɛlɛ o bɛ sɛbɛn tariki la cayi ɔ nka siga kɔni tɛ min na jɔn sedu i k'a dɔn tesiti awa mankan in ah. bɛɛ lajɛlen b'a dɔn janfa b'a jukɔrɔ sabula labɛn minnu kun kɛra tiɲɛ ani sɔnni minnu kɛra kunnafoni dibaliya oh. kunnafoni sɔrɔbaliya awa ɲɛmaaso ani sɔrɔsikulu ni ɲɔgɔn cɛ oh. o de nana ni gɛlɛyaba ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko sabula oh. min ye sɔmin kɛra eh, kunnafoni di sira minnu bɛ yen mm. jɔn sedu i k'a dɔn u y'o de tigɛ ɔ ɲɛmaaw ta rezo nana tigɛ ɲɛmaaw t'a dɔn min ni min bɛ senna a ye taa nin fɛ a ye nin kɛ tan mhm. nka joona joona mm. jɔn sedu i k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛw tigɛlen don hali ni nin ɲɔgɔnna y'u sɔrɔ u kan ka bɔ sira min fɛ o de nana kɛ sababu ye min y'a to rezo nana tugu u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ jɔn sedu a ye taa nin fɛ a y'a da yan a ye nin kɛ tan jɔn sedu o de kɛra sababu ye ka se ka maa ninnu yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko ah. min ye wulikajɔ ni jateminɛ hmm. an bɛ don min na i ko bi jɔni sedu i k'a dɔn banbaanciya wale tɛ ban ɔ nka min kɔni kɛra kɔsa in na kati ani a bɔ yɔrɔ caman na ah. banbaanci kelen kelen minnu ɲɔgɔnla dɔw yɛrɛ kɛ fatɔ ye hmm. dɔw yɛrɛ kɛ garibu ye eh? jɔni sedu i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bara ka minɛ an bɛ don min na i ko bi cɛ bi duuru ni kɔ kati ni bamakɔ cɛ jɔni sedu i k'a dɔn olu minɛna ah. min ye an'u dɛmɛbaaw sɛbɛnnikɛla ko dɛmɛbaa caman de fana kun b'u la dugu kati walima bamakɔ tɛgɛ dar'u kan leur complice mais nin ɲɔgɔnna tɛ san sɔrɔ ni complice t'a la mɔgɔ dɔw de b'an senkɔrɔ minnu bɛ ninnu fana dɛmɛ mais bien sûr ne ko olu bɛ mun de kɔ de
u bɛ mun kɔ banbaanci yɛrɛ bɛ mun kɔ Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ala ka ɲumanya ah. i k'a dɔn a t'i ban ah. min ye nin wulikajɔ in ni nin jateminɛ in ye ah. bamanji kɔni bo kɛnɛ kɔni b'o sara i kana siga sabula min ye nin wulikajɔ ye o tile fila yɛrɛ bɛɛ mm. minɛnkura minnu nana mm-hmm. o wasara Jɔn Sedu i k'a dɔn nin avion belebelebaw min ye Casa CN 295 o cunna bamakɔ Jɔn Sedu i k'a dɔn o ye avion laban ye min bloquelen tun don Espagne jamana na a bɛ waati jan bɔ an ka faamaw nana wulikajɔ kɛ ka a wɔgɔbɛ ka bɔ tubabu tigɛ hélicoptère fila min ye a Mil Mi 24P Mi 24P Mil Mi Jɔn Sedu ninnu bɛɛ lajɛlen nana jamana don ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bamananjuw ka jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaw ye o hamina Sukhoi ye mun ye
Sukhoi 25. O ye mun ye? SU 25.
Ɔn. O ye o ye MIG de ye. Ɔ komi e ye o ye i bɛ eh, plateau ka sɔrɔdasi fugula b'i kun la i yɛrɛ tɛna kɛ i ye eh. sɔrɔdasi i tɛna a ɲɛdɔn sa a ɲɛfɔ n ye kɛ. N yɛrɛ kɛ mɛ lieutenant ye sa. Ɔhɔn. Jɔn Sedu i ko o Sukhoi a b'a la. Sukhoi. Sukhoi. Voilà o o de man ɲi. o sɛbɛnnikɛla ko b'i bolo i bɛ kɛlɛ sen sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda damanda ye mɔɔ hakili sigi Jɔn Sedu an bɛ don min na ko bi jamanadenw kan k'u kɔnɔ jɛya ka sɔrɔdasi kuluw dɛmɛ a ma fɔ marifa t'i la nka kunnafoni dili maa sure dɔ filɛ n ka so dɔ filɛ taa ka segin la yan ni nin ye dunan ye Jɔn Sedu o kunnafoni dili o bɛ kɛ sababuba de ye jamana yɛrɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ L'Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le point ah. fasiriba n'o ye asi de jape ah. nin ye ale ka sɛbɛn ye ah, a ko MONUSCO mm. MINUSMA mm. e ko fɛn min y'a bɛɛ lajɛlen ye u gɛnni dayɛlɛlen tɛ wa bayi sabula fɛn min ye MONUSCO ye o ye kɔngokaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ nations unies tɔgɔ la k'u taalen bɛ bɛn ɲini yenkaw wulilen b'u nɔfɛ mm-hmm. fɛn min ye kuma caman ye o b'u nɔfɛ eh? sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. waati laban in na mm. fɛn min ye MONUSCO ye u ni kɔngokaw karila ɲɔgɔn na Hmm. dugu min bɛ n'o ye Kɔngo Kinshasa ye wulikajɔ caman kɛra yen u ka daga yɛrɛ dɛ hmm, hmm. ka taa dakolon ci ka filenkolon ci ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ah. jɛkulu min bɛ n'o ye Kɔngo jɛkulu ye n'o ye M23 ye sɛbɛnnikɛla ko o de bɛ ka wulikajɔ kura kɛ sisan fɛn min ye Kɔngo ye ni ka guerre kura daminɛ san mugan Kɔngokaw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ yɛrɛ de nege bɔr'u la u b'a fɛ u ka jamana a ɲɛtaa ka sabati u jo nka fɛn min ye janfa jugu ye danna juguya ani fɛn min ye jijukɔrɔsaya ye mm. MONUSCO ale de b'o la kɔngo mm. o kɛlen bɛ sababu ye Nations Unies ni ka mangoya kɔngo ka denw ɲɛ mm-hmm. u ko fɛn min ye taa kana t'a la Nations Unies a ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye MONUSCO ye mm. u ka taa teliya teliya la ka b'u ka jamana kan sabula u nafa foyi t'olu kan ni tɔɔrɔ tɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ nana wuli k'a jɔ kɛlɛw kɛlɛw kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ MONUSCO yɛrɛ ɲini batɔ u nana mugu ci mugu ci in kɛra sababu ye fɛn min ye maa saba fo ka se maa duuru ma u y'o faa kɔngo ni ka dɔw sɛbɛkɔrɔ jogin mali ta ɲɔgɔnna tɛ yan o don kɛ u ye min kɛ gawo a sɛbɛnnikɛla ko a ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye monusco ye mm. a ɲɛmaaw kɔni kɔnɔ gwanlen bɛ mm-hmm. a ma ɲɛ min kɔ u y'u ka minɛnw cɛ mm. ni k'u tɛrun ka t'u sigi dugu fan dɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min n'o kɛra monusco la parce u b'a bɛɛ lajɛlen kari mali t'o kɛ nka mali bɛ kangarida de kɛ n'i ma kangarida kan mɛn an bɛ ko da i kan min ka jugu ni kɔngolɛw ta ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi jamanakuntigi bolo ɲɛsinnen b'ale ma minusma ka mandat min n'a kurayara mali t'a fɛ a ka minusma gɛn sabula n'i ye faransi gɛn n'i ma kukala gɛn i m'a gɛn fɔlɔ dɛ wa minusma ale de nana faransi ka minɛn kɔnɔna na o tuma teliyala takuba gɛnna cogo min ambassadeur gɛnna cogo min n'o ye joël meyer ye minusma ka porte-parole olivier salgado min ye kolo k'a la k'a fɔ ale gɛnna cogo min rfi ni france 24 datugura cogo min minusma fana ka gɛn o cogo la k'u ka base bɛɛ lajɛlen datugu ka bɔ mali la o de bɛ na ni lafiya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na i ko bi mm. nin de ye jamanadenw ka yeta ye mm-hmm. wa ni ɲuguɲugu min wulilen filɛ nin ye mm-hmm. sika foyi t'a la nin fiɲɛ kɔni a bɛ taa ni minusma ye mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye ah. an ye min zalo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste seydou ne
jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamakɔ k'a fɔ jiginnenw ka bonyamasegin bɛ aw ye daba tunkara n bala cogo bɛ di journaliste seydou ni maa min ma ɲɛ sufɛ kundi kɔ i b'i janto i tulo fila la journaliste seydou i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ko alhaji abe hayidara sirifukɛ ko journaliste seydou i k'a dɔn den mana ja ayiwa maa min ye ka tɛmɛ jobaatɔ kan suya ko b'i kɔnɔ a ko min ye jamana sugu bulon de ye i k'a dɔn awa fourniture de quittance quittance d'imprimé sécurisé Ɔhɔ. min n'a bɛ trésor tɔgɔ la san 2023 a sugu buloko Ɔhɔ. graphique industrie Ɔhɔ. ani bitar impression Ɔhɔ. olu tun ye wulikajɔ kɛ awa sariya buna ko kan U y'a sɔrɔ wa? Journaliste Seydou i k'a dɔn u m'a sɔrɔ Han. u y'u jalaki ni k'a bɔsi u la Han. ko in dira maa min ma u k'o de ma ko société golden service Golden Service. Journaliste Seydou Ɔhɔ. i k'a dɔn a bɔ miliyɔn kɛmɛ fila bɔɲɔgɔnko Ɔhɔ. a wari bɛ taa se o ma Ɔhɔ. sɛbɛnnikɛla ko ko in yɛrɛ dun kɛra cogo di mhm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko crd ani armds olu de ye faso ka cakɛda ye minnu bɛ sugu buloko jateminɛ sabula autorité de régulation des marchés publics journaliste seydou i k'a dɔn o n'a ɲɔgɔnna ani délégation des services publics o bɛ o de kɔfɔ journaliste seydou i k'a dɔn jamana u b'u jamana dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ graphique industrie mm. Bitar impression Sɔn. i k'a dɔn mm, ka taa fara golden service Ɔhɔ. nin cakɛda saba de y'i kan bɔ sugubulon in nɔfɛ journaliste Sedu i k'a dɔn kuma min ayiwa ni jaabiw nana bɔ Ɔhɔ. a fɔra ko golden service o ye wari min fɔ o da de ka nɔgɔ ka tɛmɛ tɔ fila bɛɛ lajɛlen ta kan Ah. o tuma Ɔhɔ. min ye ayiwa jamana ka cakɛdaw ye min f'i ye crd ani armds Ɔhɔ. olu nana yamaruya di sa k'a fɔ min kɔni ye nin hakilina in ye a ka di golden service ma ah. journaliste Sedu usine tigi ani jagokɛla ye kelen ye wa sɛbɛnnikɛla ko awa ko in balannen b'o yɔrɔ de la tiɲɛ don ni sugubulon bi di jateminɛ bi kɛ jateminɛ min bi kɛ o de ye wariko ta fan ye n'e ko k'e b'a di kɛmɛ mhm. ni ne ko n b'a di bi wɔɔrɔ ne de n'a sɔrɔli ka kan sabula ne ka wari ka nɔgɔn journaliste Sedu nka min b'o kɔfɛ yalima minan min n'o kofɔra yalima minan ɲuman don wa a tigi bɛ se k'a dilan wa journaliste Sedu k'a dɔn ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in de la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ da duman in journaliste Sedu k'a dɔn a bɔ sɛbɛnfura min ka kan ka dilan a fɔra ko sécurisé mhm. a ngananganamu n'a sonyɛni barika ka bon minnu yɛrɛ b'a baara dɔn n'o ye graphique industrie ye olu y'a jira k'a fɔ olu ka ban ani ka t'u ta da bɔgɔ jeninen kan mhm. kun min b'a la a dɔnnen don sabula nin ɲɔgɔnna fɛn i ma ɲɛ a dilanli kɔ mm. fo k'a sɔrɔ a dilanminan de b'i bolo n'o ye usine ye mhm. kelen papier min ka kan ka don a la journaliste Sedu o yɛrɛ sɔrɔli k'a dilan k'a labɛn i bɛ kalo wɔɔrɔ k'a la maa nakura bɛ so bɔda dɔn golden service kɔni n'olu tɛ jagokɛlaw de ye wala ɛ usine tigi dɔnnen tɛ wa usine tigiw dɔnnen don voilà problème nin dɔrɔn de ye graphique industrie Alu Tomota Voilà Bitar impression. Ah. Voilà des usine tigi.
Mais c'est ça. Soyons sérieux dans ce pays. Ah. Georges Sedou, i k'a dɔn e yɛrɛ k'a jateminɛ ah. min ye graphique industrie olu k'u b'a kɛ miliyɔn kɛmɛ wolonwula ni kɔ oh. Bitar fana n'o man jan journaliste Sedu i k'a dɔn nin k'a b'a kɛ miliyɔn kɛmɛ fila oh. miliyɔn kɛmɛ fila minan journaliste Sedu yalima minan ɲuman don wa eh u cɛ ka jan ɲɔgɔn na Ça veut dire qu'il y a Anguille sous roche. Mais non, mais c'est ça le problème dans ce pays. C'est pas clair.
Bon, nin in na sisan. Min ye professionnel ye o b'a la san caman. Bitar de tun t'a kɛ kɔrɔlen Bitar ni eh, eh, eh, graphique industrie. graphique industrie disons, Tomota. Oui. Ale de tun b'a kɛ kɔrɔlen. Ale de b'a kɛ. Il a parlé de combien de millions? N m'a dɔn 700 et quelques 700 et quelques millions.
Voilà. Nin nanen hali a tilancɛ tɛ fo a tilancɛ saba ye. 200 millions. C'est du faux. Bon, et regarde.
Mais anw ka jamana maa kalannenw kɔni ne m'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min. est ce que c'est sécurisé est ce que c'est de la qualité est ce que a bɛna di a di waati la c'est ça le problème journaliste Sedu sisan sɔɔni vérificateur général bɛna wuli k'a fɔ ee nin marché min kɛra a ma ɲɛ a kɛra tan a bɔra tan et c'est le même problème qui va retomber bon quittance dun tɛ manamana ko ye e de bɛ wari ladon trésor mais je te dis sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi jɔni sedu k'a dɔn jandɔn yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di ka di jamana a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri graphique industrie ni bitar bitar olu bɛɛ lajɛlen kɔni dar'u ta da bɔgɔ jɛnɛ kan bayi nka hali bi ninnu bɛ da gɛlɛya de la k'a fɔ an an wari de ka nɔgɔ jɔni sedu fɛn dɔ ye da nɔgɔ ye nka ɲuman tɛ ɲuman tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tugara misitigiw bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye Kana ni siga. tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de bamako Bamakɔ wula. fasiriba n'o ye yusufu konate nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu ko mun? yusufu ko a ko fɛn min ye faramafɛnw ye olu de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn Ɔhɔ. SNESUP ani UNTM Ahan. u karilen bɛ ɲɔgɔn na Ee. docteur abudu Ka- eh, abudu male ani yakuba katile u ye ɲɔgɔn jaabi sɛbɛnna sɛbɛn minnu n'olu ka gɛlɛn o man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko UNTM ɲɛmaa n'o ye yakuba katile a kun ye sɛbɛnni kɛ ka ci ministre du travail ma mm. fonction publique dialogue social ma k'a fɔ a ye sɛbɛn dɔ ta n'o ye arrêté mm. a k'a bɛɛ lajɛlen annuler joona joona mm. ko ale bi kalo kelen dama de d'a ma n'o ye utu kalo ye ultimatum eh. sɛbɛnnikɛla ko a mm-hmm. ko n'i y'a ta k'a lajɛ arrêté min bi kofɔ arrêté in bi tali kɛ école mɛtiri maa tan ani kelen mm-hmm. olu tali jamana yɛrɛ ka fonction publique la minnu tun bɛ kalan kɛ sanfɛ kalanso dɔw la Sɛbɛnnikɛla ko, naamu, a ko fɛn min ye UNTM ɲɛmaa ye, anhan, a ko a ka sɛbɛn kɔnɔ, an, ko ninnu man ka ta jamana yɛrɛ wagandeba kɔnɔna na, unhun, sabula u tun bɛ baara kɛ université minnu na, anhan, budget autonome b'olu bolo o tuma jamana ka contractuels tɛ université ka contractuels don sɛbɛnnikɛla ko abudu male ko iniversite ye jɔni ta ye jamana ta tɛ wa jamanadenw de bɛ ka kalan olu de y'a laɲini ka sɛbɛnni kɛ ani ka gɛrɛfu kɛ ni gouvernement nana bɛnkan kɛ n'o ye protokɔli ye hmm. protokɔli min n'o kɔnɔna na hmm. kabi san 2010 hmm. gouvernement ye layidu di k'a fɔ a bɛ maa ninnu ta ah. maa kɛmɛ duuru ani maa fila k'a ta 2010 la ka na se bi ma san tan ni fila gouvernement ma se ka maa wɛrɛ ta maa bi wɔɔrɔ kɔ i tulo majɔ han n tulo b'i la o maa bi eh, wɔɔrɔ eh, dɔrɔn n bi yan o o de sera ka ta sɛbɛnnikɛla ko a ko maa tɔ mm. n'o ye maa kɛmɛ naani bi naani ni fila ye mm-hmm. o bɛɛ lajɛlen taara ka taa kɔnkuru kɛ mm-hmm. ko min ma test d'aptitude kabi san 2019 o bɛɛ n'a ta gouvernement m'u ta mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement nana maa wɛrɛ ta mm. n'o ye maa bi saba ani fila ye mm. sɛbɛnnikɛla ko olu fana kun y'u ka kɔnkuru kɛ n'o ye kɔnkuru d'aptitude ye utu kalo mm. o tile tan ni naani san 2021 o bɛɛ lajɛlen tonen bɛ yen mm. gouvernement ma dɔ wɛrɛ ta o la maa tan ni kelen dama kɔ yakuba katile fana ko k'o ti kɛ oh. sɛbɛnnikɛla ko wara dama don wara dama don dɔktɛr abudu male male ale min ye sanfɛ kalanso mɛtiriw ale min ye olu ka ɲɛmaa syndicat ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ni maa tan ni kelen tali a tɛ sariya sɔsɔ sabula gouvernement yɛrɛ de ye layidu di mm. olu ye kɛlɛ de kɛ wa bɛnkan kɛra mm. o ɲɔgɔn de la ka kɛ UNTM ye mm-hmm. a ko a bɛ yakuba katile hakili jigin a jigin yala a ɲinɛna wa olu ye kɛlɛ kɛ yan k'a fɔ fɛn min ye maa dɔw bɛ n'olu bɛ kɛnɛyasow la hôpital ye minnu ta n'olu bɛ budget autonome kan mm. k'a fɔ olu ka taa fonction publique la o kɛlɛ kɛra yan wa o jo dira u ma o tuma olu ta min kɛlen filɛ nin ye o ɲɔgɔn kelen de don yala ale bɛ bɔ cogo jumɛn ka kuma nin na A bɔn olu ye faso na bɔ wa u ma faso na bɔ ayiwa naamu abudu male ko a ko yakuba katile ma a bɛna taa k'i cogo dɔn ni maa min ka kulusi wo sɔgɔlen don i kana yɛlɛn jɛya jiri la n'o tɛ i lebu bɛ bɔ a ko a bɛ cakɛda min kunna n'o ye conseil économique social et culturel ye jamana fanga don fangaso don ale man k'i to la ka kɛ UNTM ɲɛmaa ye ko yala a mun a tɛ démissionner
aa ma kalan n ka kalan tɛ nin n ka kalan tɛ nin yɔrɔ in kɔrɔ aa ayiwa u Aha.
kalannen dama tɛ wa awɔ nin bɛɛ kalannen de b'a fɔ u kunkolo ka ci mɛ min ye ha ɛɛ yakuba katile kɛlɛ tɛgɛrɛ Ah.
a bɛ kodɔn dɛ abudu male fana kalannen don dɛ abudu male i b'a dɔn k'a ko docteur docteur abudu male Ɔ, yɔrɔ kalan danfara y'o ye. professeur de l'université Ɛɛ, u suba dama don Eh, subahana.
sɛbɛnnikɛla ko arrêté minnu bɛ fɔ Abudu Male ko a ti annulé bi a ti annulé sini ni yɔrɔ yɔrɔ Yakuba Katile ja ka t'i ta la kali ye olu olu ka maa tan ni kelen tara wa u sigi bɛ ka maa bi naani fila kɛmɛ naani ni bi naani fila tɔ kɔnɔ a kɛra kɛlɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min san alo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Sedu bɛ n bolo bɔgɔ kan don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko glaive glaive journaliste Sedu o ye muruba ye bamuru a bɛrɛ ta bamuru de don wa journaliste Sedu ka bamuru ɔhɔɔ journaliste sedu ni a bɛrɛ ta n'i y'i jugu ka fini ye i ɲin kan na i bɛ siran a ɲɛ journaliste sedu k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan mm. min ye lamini jara ka fɔ ye a ko juraw juraw i k'a dɔn u ka jɛrɛkulu dɔ bɛ yen mm. u ko min ma patronat journaliste sedu k'a dɔn a bɔ faamubaliya ani gɛlɛya bɛ ni ka don ni ɲɔgɔn cɛ eh. sabula kɛwale dɔw b'a la ka kɛ bi journaliste sedu a kɛlen bɛ kamanagan ye a ko n'i ye juraw ka jɛrɛjɛkulu in da k'a lajɛ a bɛ cakɛdaba cakɛbada damada de fɔ journaliste sedu k'a dɔn min ye ɲɛmaaso ye a delila ka kɛ journaliste sedu k'a dɔn minnu ye ɲɛmaaso kɛ mm. i k'a dɔn k'u laban nana fara ɲɔgɔn kan mm. min ye awa k'a kɛ jɛkuluba kelen ye o de nana kɛ sababu ye k'a kɛ cnpm in ye musa bala kulubali cɛman kulubali fa o y'a ɲɛmaaya kɛ cɛman Hubert ko n jatigikɛ don fara la fara la n tɛmɛ n'a kɛrɛfɛ a ye cɛkɔrɔba malo bɔndala dɛ i bɔndala wa tɛmɛni ye Musa Kulubali karata masasi masasi don masasi don masasi masasiw tɛ fili masasiw tɛ fili ayi u u u u bɛ se ka k'u bɛ échapper dɛ mais ça revient toujours ee ee ee aa

Mm.
Ninnu kelenkelenna fɔ fɔ filɛ nin ye nin caman bi ne dɔn nin taara lahara ninnu ka tile la wuli ka jɔ ani cɛsiriba de kɛra journaliste Seydou k'a dɔn juraw ka bɛn nka an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyaba de nana don a jɛkulu la journaliste Seydou k'a dɔn ɲɔgɔn samasama ani ɲɔgɔn buruja o kun min ka kɛ ɲɛmaaya ye journaliste Seydou kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn juraw labanna u ni jamana ɲɛmaaso nana fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in jɔ sabula ni bɛnbaliya bɛ yen o an ka camancɛ fanga dɔ sigi min kɔni bɛna ɲɛnawolomali kɛ sariya kisɛw ani taabolo kuraw ɲini k'olu boloda journaliste Seydou k'a dɔn o de kɛra sababu ye min ye conseil national du patronat du Mali CNPM journaliste Seydou k'a dɔn u ka kalo saba walima kalo wɔɔrɔ di jɛkulu min sigira i k'a dɔn o ka se ka wulikajɔ boloda min b'a to gɛlɛyaw bɛ ban o ɲɛna i k'a dɔn a ɲɛmaaya Ɔhɔ. a dira jogoramɛkɛ ma Jɔni? Soya Golfa Soya. journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa kabini le fila san 2022 Cɛkɔrɔba. biro kura in sigira Ɔhɔ. ɔ cɛkɔrɔba kɔni bɛ wulikajɔ la Ɔhɔ. ɔ nka kɔsa in na sa Ɔhɔ. kɛwale minnu bara ka kɛ ani awa taama minnu bara ka kɛ Ɔhɔ. bɛɛ lajɛlen kamanaganna Mun kɛra? yalima Soya Golfa ka biro Ɔhɔ. yalima a yɛrɛ hakili bɛ tuguni min ye maakɔrɔ fila in ye wa minnu tun bɛ kɛlɛ la ɲɛmaaya in nɔfɛ yalima u t'a fɛ k'u fila bɛɛ de nin bɔ a la wa a dunan fɔra jatigi kɔ Eh, misi fa biriba la hawla wala quwwata sabula mɔgɔw sɔminen don journaliste Seydou k'a dɔn awa collectif de groupement ani awa conseil national des régionaux Régionaux. journaliste Seydou k'a dɔn olu kɔni sɔmina Ɔhɔ. k'a fɔ wulikajɔ kura min bolodalen don bureau provisoire in fɛ Ah. Soya ka bureau fɛ Bureau. Ah, u ka wulikajɔw ni kɛwale minnu bara ka kɛ Ɔhɔ. u bɛ ɲini ka sumaya kow fɛ dɛ sabula a fɔra kalo saba kalo Wɔɔrɔ. wɔɔrɔ u ka sariya kisɛ bɛɛ lajɛlen falen Ɔhɔ. ka yɛlɛma kuraw don ani ka senkura di ayiwa cakɛda in ma Aha. journaliste Seydou k'a dɔn olu yɛrɛ kɔni e k'u taara k'u nama dunan u ye fɔlɔ wa san kelen sɔrɔ sa o foyi ma kɛ e kalo saba dama dira u ma ah. san kelen foyi ma kɛ foyi ma kɛ e t'a fɛ ka taa journaliste Seydou ah.
dɔw kɔni ko ah. eh, i k'a dɔn ɲɛmaa kura kɔrɔ fila min bɛ yen minnu kun bɛ kɛlɛ la e k'u t'a fɛ ka Kulu ni Jaje bɛɛ de nin bɔ ko in na wa ka na ni maakura ye wa e sɔmiko nin kɛlen don o de la o janfa min labɛnnen don journaliste Seydou i k'a dɔn a kɛmɛ bɛ kura ye ɔ min ye hakilina kuraw ye ni jɛkulu minnu n y'o f'i ye olu de kɔni nana sɛgɛsɛgɛli boloda sa olu b'a fɛ ka tabali gosi mm. ka ko in mm. yɛrɛ ɲɛdɔn sabula journaliste Seydou k'a dɔn an bɛnna min kan a taara ka ko ye o bɛ maa siran a ko n'o tɛ ayiwa min ye juraw ye journaliste Seydou k'a dɔn an bɛɛ ye nafolotigi ye an bɛɛ ka dahirimɛ b'an kun o biro sigi man ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ ye non moi je propose une solution cette fois-ci laquelle kulu ni jaje ka fara ɲɔgɔn kan ka soyaw fana gɛn ka bɔ yen non ça va être c'est une transition même aw bɛ se ka na o éterniser cogo di mais la solution min aw bilara ko a k'a ɲɛnabɔ non non non aw ko ko k'a k'aw yɛrɛ ye n bɛna min f'i ye ah. ce qui va se passer ah. finalement le gouvernement va prendre tout en main ah mais c'est clair ni gouvernement ye a b'u bɛɛ bɔ yen sisan ka na n'u u ka biro o tuma ne ko ni gouvernement nana n'o ye cadre bɛ se ka commerçants gérer bon ça c'est o ye baara bannen o gouvernement bi eh, eh, fonctionnaire dɔ ta sisan sisan k'o nommé k'o sigi bon a banna et tout le monde va perdre u mago sara et tout le ah, monde va perdre n'o kɛra sisan non c'est à dire que jɛkulu dɔw bɛ yen moi j'aime pas attendre élection oui consensus eh, consensus c'est tout chambre de commerce min kɛra kɔsa in na

politigimɔgɔw ka élection kɛ o kana bɛn aw fana nafolotigiw ye wo ye élection ɲɔgɔn samasama na a ye yamu ka muru ni bese ta ɲɔgɔn o bi ɲɛ mais a banna baw cɛkɔrɔba silamɛtɔ mais pour quelle raison mun élection ko de kɛra yan non ça va pas u kan ka sigi ka kuma ka bɛn c'est pas normal bon anw jagokɛla an bɛnn'a kan an bɛ karisa ta ko non n ko n'i kɛra nin ɲɛmaa ye ciden de ye o tuma ala ɲɛsiranya taara min bon c'est compliqué a na kɛ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ han n bɛ min kɔni ye ko wɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ anw tɛ min dɔn eh, mais je te jure kalo saba ni kɛlaw olu ko k'u tɛ taa jɔyɔrɔma cɛkɔrɔba ko u kɔni eh, u bɛ yen fɔlɔ dɛ k'ale yɛrɛ b'a ka retraite ta oh. nin kun ye sɛbɛn ye ah. an ye min bɔ banburu kɔnɔ a ka bi bɔli la tɛgɛ don o bɛ kɛ min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Bamako wula Masiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko Baba Kumanda na wari ba hôpital du point G miliyɔn kɛmɛ seegin vérificateur général ko a taar'o wo sɔrɔ yen directeur général Ilo Jalo ale ka kɛsi kɔnɔna na ɛ o tuma olu tɛ pikiri kɛ bilen wa ayi olu bɛ sɔrɔmu bara de kunun sa
ee n b'a f'i ye cakɛda dɔw bɛ yen n'olu sɔmina wari la ah. baara tiɲɛ baara b'a la dɔgɔtɔrɔ filɛ lɔkɔlikaramɔgɔ filɛ ah, wari ko mana don olu ka baara la dɔrɔn sɛ baara tiɲɛna baara tiɲɛnen de y'o ye hôpital du point G ko yɛrɛ kabi charles fau ni mamadi sisoko bɔra yen hmm. hôpital ko banna voilà charles fau colonel charles fau bamanan ka cɛ sa

ko dɔw bɛ ko pikiri olu se diɲɛ alahu akbar tasara awa tasara nam
sɛbɛnnikɛla ko Ɔnhɔn. hôpital du point G Ɔnhɔn. a b'a tɔgɔkɔrɔ bolo Awɔ. sabula hôpital in kɔni dɔɔni dɔɔni u nana a fɔri Mm. k'a fɔri dɔɔni dɔɔni fo ka na hôpital in firi pi Ɔnhɔn. a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye surfacturation ye fɛn min ye kɛmɛ ye k'o feere waa kelen O man ɲi. k'o diyagoya bɔ kɛsu kɔnɔ Ah. o de bɛ hôpital du point G la han bureau du vérificateur olu yɛrɛ de wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye rapport min bɔ u ye miliyɔn kɛmɛ seegin wo de ye fɔlɔ u ma tila sabula u ye sɛbɛn dɔw ɲininkali kɛ o ma di u ma fɔlɔ u sen dalen b'o nɔfɛ ni k'o ɲɛɲini ayiwa i n'a fɔ groupe électrogène ani oxygène minnu bɛ don banabaatɔ gɛlɛnw na nin bɛɛ lajɛlen surfacturélen don i nalen n'i ka banabaatɔ ye a bɛ garagara la a ninakili ferekelen bɛ a bi sa wa a bi balo i t'a dɔn olu bɛ se k'a surfacturer ten e e u tɛ hinɛ la hawla wala quwwata illa billah lazim sɛbɛnnikɛla ko a ko a ko sɛndika minnu bɛ yen mm. n'olu b'a kuma fɔ mm. n'u ma min muter ka taa kulikoro mm. u b'o muter ka t'o sigi pan kan fɛn min ye guvɛrinora o kɔnɔna na mm-hmm. kamalen dɔ bɛ yen ko fuseni kulubali uh-huh. ale tun ye sɛndika ɲɛmaa ye mm. ale ye ko in kɛlɛ kɛ k'a kɛ a bɛɛ la ta ka kangari da u ye a t'a dabila mm-hmm. ka lasɔmini d'u ma

il parle trop o ko il parle trop nam a taara sigi paa kan ɛ ɛ un laborantin o bɛ taa mun kɛ gouverneur ka bureau kɔnɔ han a sigilen bɛ paa kan yen hali sini ɛ allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen mm. n'olu bɛ sɛndikaya kuma fɔ don o don burujali mm. don o don lagosili mm. wa kolokalama dɔw de b'u bolo mm-hmm. u taalen b'olu fana labɛn k'olu kɛ sɛndika ye ni sɛndika sɛbɛ kumana i b'o kolokalamaw ye arajo ni televizyɔn ni réseaux sociaux kan dɔɔni bɛ d'u ma u b'o bila u kun dɔrɔn u bɛna tɔ ninnu lagosili daminɛ i y'a ye wa a bɛ tan de sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général ale ye wuli ka jɔ kɛ ka taa jateminɛ kɛ miliyɔn kɛmɛ seegin a y'o wo de ye mm. a ko an bɛ don min na ko bi jakarita kelen jakarita kelen kelen min ye waa bi wɔɔrɔ waa bi wolonwula ye u y'o feere ɔpitali ma waa kɛmɛ ni waa bi naani a den bi duuru

sɛbɛnnikɛla ko so dɔ bɛ yen n'o ye batiman ye ah. u ko k'o ka jɔ k'o ka lakuraya ah. fɛn min ye ɛnzeniyɛri ye min bɛ ka baara kɛ hmm. n'o ye min fɔ u b'o gɛn ah. n'a ye debi min kɛ u b'o gɛn nin da i ka ne ta in di ne ma o fana nana ka na baara daminɛ wari bɛrɛ tɛ ka d'a ma a bɛ ka gɔn a kɔ baara teliya don dɔ o nana yiri don so kɔrɔ ka birikiw yɛlɛ ko a bi so bili fiɲɛni dɔ sinna ka ci ten imɛbulu nan'i kɛ duguma bura
ne ko asimu bɛ min nin de ye ee ee asimu kan ka t'i jɔ pɔn- a- u jigintɔ ka bɔ Point-G kasi la. marifa k'i jɔ u ɲɛ wa? k'i jɔ ni marifa de ye Ɔ, u ɲɛ. k'u ɲini k'u dalaka la Dalaka k'a la. bɛɛ- k'a bɛɛ ɲɔni ka bin ɛ, ɛ, Ɛ, ɛ, wo- wo wɔrɔ- dingɛba in kɔnɔ. wɔrɔ filɛ so Wɔrɔba filɛ.
fura fɔ fɔ b'a la o y'o de ye e m'a dɔn ninnu y'anw fa directeur n'a ka dako wa mais je te dis directeur de don ni nin kuma in ye tiɲɛ ye Aha. Asi- Wulibali- non non vérificateur général de taar'i bolo d'a kan ɛɛ ala Sɛbɛnnikɛla ko a ko don n'a nata la nin ko in yɛrɛ ka kan ka di kiri tigilamaaw ma waati dɔ sera sa jamanakuntigi ani jamana marabagaw minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna nin bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ mm. hali minisiri yɛrɛ ka weele k'a ɲininka mm, mm. sabula cakɛda tɛ se ka nin ɲɔgɔn na tiɲɛniba kɛ minisiri sigilen kɔrɔ i ma DG wuli ka bɔ yen i ma dugumamaa wuli ka bɔ yen i bɛ dɔ kalama a la bon n bɛ min kɔni f'i ye ministre de la santé muso in jɔnti sedu i k'a dɔn ala deli b'a bolo dɛ e barika min bɛ muso in na wa cɛ in ka ko banna han muso in tɛ kɛlɛkɛ o ilo wa ministre de la santé tɔgɔ muso in sa fɛn ne t'a dɔn e tɛ ministre de la santé dɔn ayi han non jaminatu ɔ ale de bɛ yan hi i

i tɛ bɔndala nin ɲɔgɔn na silamɛ bɔ Min tun bɛ CMSS la, o bɔndala kelen tɛ. bɔndala tɔgɔ ɲuman b'a la jaminatu ɲɔgɔn na minisiri bɛ bi yan elle est claire comme l'eau de roche bon kunna dɛ e kɔni n'i ma munumunu sɔrɔ yɔrɔ bon min j'avale Han? n y'a kunu o de da ka di i la nin mun ye sɛbɛn ye ah. an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ ah. daba ye n bali k'a tɔ fɔ n tigɛr'i la jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn
daba tunkara san wulilen don ah. bi ye juma ye kow ka ca nka san min bɛ ka suru zeni aa nin ɲɔgɔn ko faamana ka na bamakɔ aa ne yɛrɛ kɔni ɲinan san bɛɛ ma da la ni nin sa san baara ka na cogo min a bɛɛ la ka na ten bamakɔ han pap pap pap pɛ fo Ala- fa bɛ kɛ dibi ye ala k'an da k'a la kunna Ya Rabbi ala k'an Allah. ni silamɛw kisi amiin bala cogo bɛ di jɔnti sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don Ka don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de bamako ɔ, bamako wula O don.
sɛbɛnnikɛbaa Mm.
a tɔgɔ de ko mahamadu ɛse tarawele Tarawele. mahamadu ɛse tarawele ko A ko di? a k'i k'a dɔn jamana tɛ diya Ɔhɔ. ni ko ma nɔgɔya Mhm. jamana yɛrɛ tɛ nɔgɔya fo juraw k'u bolo jigin Mhm. jɔnti sedu i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan Ɔhɔ. dunfɛn ani minfɛn gɛlɛyara fo k'a fɔ a to ten jamana dun bɛ yɔrɔ min bi ko caman de bɛ minnu galasɔlen don ɲɔgɔn na mhm. minisiri mm. min bɛ jago kunna mahamudu uludu mohamɛd jɔnti sedu i k'a dɔn a ye tabali gosi kunun ko dɔnnikɛla kibarumaw jamana ɲɛmaaso bɛ wulikajɔ min na i k'a dɔn cɛsiri min na a ka se ka dɔn jamana denw fɛ mhm. minisiri min n'a bɛ nafolo kunna mm. minisiri kunnandi alifuseni sanu a fana tun bɛ kɛnɛ kan hmm. jɔnti sedu i k'a dɔn gouvernement bɛnna fɛn dɔ de kan hmm. ani juraw hmm. ani sannikɛbaaw ani feerekɛbaaw jɔnti sedu i k'a dɔn bɛnna fɛn dɔ de kan min bɛ se k'a to gɛlɛya in bɛ duga cogo min ka bɔ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara minisiri mahamudu uludu mohamɛdi jɔnti sedu i k'a dɔn a ye ɲɛfɔli kɛ sugubulo yɛrɛ bɛ cogo min jɛnsɛgɛ naani bunaku sanfɛ mm. nkalon t'a la fɛn caman de gɛlɛyara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na mm-hmm. jɔn Sedu i k'a dɔn o tɛ nkalon ye nko n'a ta bɛɛ mali ani jamanaden mago bɛ se fɛn minnu ma n'o ye dunfɛnw ye ani balofɛnw mm-hmm. jɔn Sedu i k'a dɔn sɔngɔ min faral'olu kan a y'i da don o la ah. jamana gouvernement b'a kalama nko n'a ta bɛɛ mali bɔra gɛlɛya gɛlɛya caman de kɔnɔ mm-hmm. gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ayiwa mali yɛrɛ ni ka fɛn caman jɔri o de la gouvernement ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye fɛn caman ka nɔgɔya Jean Sedu n ko n'a ta bɛɛ sɔmin gɛlɛn don hali bi n'a ka bi dɔw kɔni b'a la jagokɛlaw la jagokɛla kunbaba b'a la jagokɛla mankani b'a la min ye minisiri Mahamudu Uludu Mahamudu i k'a dɔn ayiwa minnu kɔni kɛlen bɛ ka gwɛlɛya ta k'a banba dalilu t'u bolo. Jɔn Sedu n ko n'a ta bɛɛ jamana ye hakilina min sɔrɔ mm. n'o ye wulikajɔ kura ye mm-hmm. min bɛ se k'a to fiɲɛ kura bɛ don awa jamanadenw bolo min bɛ se k'a to jamanadenw i k'a dɔn awa gɛlɛya dɔ bɛ bɔ a la mm-hmm. gouvernement nana wulikajɔ min kɛ ayiwa feerefɛnw ni ka sɔngɔ sigi mm-hmm. sɔngɔ min ni maa si man ka tɛmɛ kan a y'a jira k'a fɔ sɔɔni mm. min ye malo yɛrɛ ye tɔni ba saba mm. jɔn Sedu o don ni dɔ don ni ka na jamana kɔnɔ min ye sukoro ye tɔni ba kɛmɛ ani tɔni tan jɔn Sedu o bɛna mhm. tulu yɛrɛ fana b'o cogo la mm. jɔn Sedu i k'a dɔn ayiwa nin wari kasabuw bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari tan ani duuru ma jamana yɛrɛ bɛ ni i waa da u la waasa nɔgɔya dɔ bɛ na jɔn Sedu o fana k'i bɔ a la bɛn kɛra minnu kan u ni jagokɛlaw mm. misɛnman fara mankani kan mhm. sɔngɔw ɲɔngirili mm. jɔn Sedu i k'a dɔn u bɛnna ko dɔ de kan ka jatew minɛ minisiri min bɛ nafolo kunna n'o ye bɔbɔkɛ sanuma ye sanu sanu y'a jira k'a fɔ nin ko damadɔ ko damada min filɛ nin ye mm. wajibi don majɛ bɛ kɛ mm-hmm. mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ jamana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ mm-hmm. gɛlɛya min n'o ye lakana ye kɔsa in na mm. jɔnni Sedu i k'a dɔn mali a kɔlila wari caman na CEDEAO ka gɛlɛya in fɛ ani UEMOA ka gɛlɛya mhm. ɔ nka n'i y'a ye an sera k'a kun mm. o kɛra mara kɛcogo ɲuman de kan ani wari bɔta a minɛcogo ɲuman nko n'a ta bɛɛ jɔnni Sedu i k'a dɔn awa sɔrɔsiw ka minɛnko o fana ye wajibi ye wari caman de donna minɛn na kɔsa in na jɔnni Sedu sabula jamana an mago tun b'o la Tiɲɛ. a ko n ko n'a ta bɛɛ Bɛɛ. jɔn Sedu i k'a dɔn wulikajɔ ka kan ka boloda san nanen y'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don Awɔ. min ye covid 19 ani UEMOA ka gɛlɛyaw n'a nɔnaw wari kasabi min n'o ye jamana in maja a barika bonyana nka u b'a la k'u sɔn dɔɔni dɔɔni dɛmɛ dɛmɛ awa min bɛ se k'a to k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nafoloko la Tiɲɛ. ko caman yɛrɛ b'a la ka ɲɛnabɔ Awɔ. nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Daga tun ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako fa duniya fanfaragaba e bugu jara bugu nkalontigɛla ne y'a ka sɛbɛn ye e bugu bɛ nkalon tigɛ sa nkalontigɛ fɛ fo ka bugu surunya ni ala cɛ a tɛ b'a ka dugu la de kalifabugu a bugu jara buguden
anw b'a wele ko kurunin ayiwa a ko mun sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin cɛ in ye ni juguya da ye nin da ye a yɛrɛ furumuso ka taa ni furumuso in kɔni sɔrɔ kungo kɔnɔ ni k'a ba dɛbɛ walo ni muru ani bese ye ka taa k'a fililen to yen e ala sɛbɛnnikɛla ko a ko feviriyekalo san 2019 katibugu ale min bɛ manden komini rurali fɛ nin cɛ in tɔgɔ de ye ko bugadari tarawele san bi wɔɔrɔ si yɛrɛ jɛlen bɛ koyi nɛgɛ kaɲa taa waati fɛn min kɔni ye keleya yɛrɛ bolo ma dɛ a kɛlen filɛ ka wulikajɔ kɛ a furumuso ni ka taa lajaba sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan de nana don a ni furumuso in cɛ n'o tɔgɔ ye adamu keyita ye adamu ni bugadari kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye bugadari kɔni bi keleya o ka jugu damɛ ta ye yɔrɔ damɛ ka keleya n'a muso magara yiri o yiri la a b'o yiri ɲimi fo k'o ju bɔ k'o bi keleya tɛ cɛ ka kojugu ye
ee wa ko ɲuman tɛ dɛ kojugu tɛ keleya ye nka dantɛmɛ wale o de ye a la juguman ye i bɛ keleya muso o muso la i b'o fɛ de nka damatɛmɛ o ye ko wɛrɛ ye o fana tiɲɛ ye Sɛbɛnnikɛla ko nam a ko fɛn min ye kuma ye u nana sago ɲɔgɔn kunna fɛn min kɔni ye bagabagalikan ye ani lajabali bugadari y'o ta ka aminata sɛgɛrɛ aminata ko o tɛ min na n bɛ taa an ka so a ye minɛnw bɛɛ cɛ a taara faw fɛ yen faw kɔni olu bɛ manden komini de kɔnɔ o tuma jani bugadari hakili ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ taa waati kɛ aw sɛbɛnnikɛla ko bugadari de tora ami bɛlɛni la ee adamu bɛlɛni la a bi adamu bɛlɛ k'o suruku taama bɛlɛ fo ka don dɔ dɛ ka sin k'a ye adamu bi to ka taa lɔgɔ ɲini na yɔrɔ dɔ la ee ee ee ee sɛtanɛ tulonkɛra la keleyabanji a sina k'a ka bese de ta k'o siri a ka nɛgɛso la ka bese in daja ŋaɲaŋaɲaŋaɲa adamu kɔni bɛ kungo de kɔnɔ a ka denkɛni yɛrɛ n'o ye bugadari yɛrɛ denkɛ san duuru o bolo minɛlen bɛ adamu bolo aha a sina ka bɔ tu kɔnɔ ah. fagasa fagasa k'i ɲɛsin adamu ma ah. e bɛ ne janfa n b'i faa bi e. adamu kɔnɔ e. ko tulonkɛ don ah. bese dajalen b'a bolo n'a ko cɛki
basi bɛ sari basi sarila mm, mm, mm. adamu kulera i na n faa a y'a jigin a kan dun e ala ka tila k'a jigin a e kan ala a n'a faa koyi bilakoronin min tora o y'i sendigi a ye muru de kɛ ka adamu pɔcɔ k'a cɛkɛcɛkɛ k'a pɔcɔ k'a cɛkɛcɛkɛ ka taa ka taa k'a fililen to yen
la hawla wala quwwata illa billah lazim aha ka laban tuguni k'i ka nɛgɛso ta o yɔrɔnin bɛɛ k'i fiyɛ ka taa fɔ adamu ba ye i den wulu in y'a faa a fililen filɛ yen kungo kɔnɔ allah o tuma ka tunu sɛbɛnnikɛla ko kabi san 2019 a ye nin kɛ ala de farala adamu kan maa dɔw de ye kulekan mɛn mhm. olu de nana ka adamu dɛmɛ dɛmɛ o y'a sɔrɔ a falen bɛ basi la mhm. a kɛra cɛ in kɔnɔ ko a salen bɛ olu taara n'a ye opitali mhm. gabriel ture la olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fo dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kunna ala ni wuli ka jɔ ani cɛsiri adamu ma to bana in na nka a fan bɛɛ kɔni kɛra muruda ye adamu yɛrɛ a kɛra maa fiɲɛtɔ ye sɛbɛnnikɛla ko adamu kisira nka cɛ min ye nin kɛ n'o ye bugadari tarawele a ɲinina ka dɛsɛ kolokoso cɔ ah. ɲɛ ma se ka d'a kan 2019 mm. 2020 ah. 2021 ah. 2022 san naani tɛmɛnen kɔfɛ e. a kɔnɔ ko maaw ɲinɛna don dɔ ka sin ka na ten cala cala a yɛrɛ ka dukɛnɛ na wara dunan maa lankolon ka sin ka n'i sigi dukɛnɛ komi ko ma kɛ a sigi ah. ani polisiw ka na o yɔrɔnin bɛɛ ah. f'u bɛ filenin fiyɛ u nan'a ta cɛw ka taa n'a ye a malola sɛbɛnnikɛla ko u nana ɲininkali busan misɛn gun a la mhm. a ko ko in kɔni tiɲɛna ale y'a kɛ mhm. nka ale dusu de y'a kɛɲɛ eh. ko sitana donna a la eh, sitana b'a bila ko sitana donna ale la o tuma fɛn min ye porokɛrɛ ye u taara ka taa ko da o ɲɛkɔrɔ o mhm. yɔrɔnin bɛɛ porokɛrɛ ko sitana fura bɛ yɔrɔ min o ye kasoboma ye ayi siga t'o la o ye nɛgɛ k'a la o yɔrɔnin bɛɛ ka t'a di bɔbu ma ye han awɔ a ka bɔbu bɔbu
bɔbu ani arbo ɛ i b'u dɔn o i teriw tɛ de e aja a a tɔgɔ sɛbɛnna aja ka kaye kɔnɔ jɔnni aja kaye de bɛ aja bolo yo han aja fana ye jɔnni ye ɛ n ko registre de bɛ aja bolo n'i minɛna dɔrɔn i kunkolo bi gana bɔbu b'i kunkolo gana Ah. aja b'i tɔgɔ sɛbɛn kaye kɔnɔ han ne ne ko ne tɔgɔ sɛbɛnnen Ah. n k'u ka lii kelen bila n k'e natɔ don ne ye place réservé ye o kaye kɔnɔ
kul wallahu bakili
ee aa ne ko sidibe ma Ah. n ko sidibe ni daba nana Ah. i bɛ taa n'a ye premier cabinet na a fɔ safurulayi a fɔ safurulayi safurulayi maa sigi di jɔnsedu waati n'a ka waati ma se gɔngɔnlaw bi ye juma ye i k'a dɔn juma na taa waati yɛrɛ man jan sanjiba de bara ka suuru bamakɔ Awɔ. a bɛ ɲini ka ɛri kelen ni tila bɔ san bi suuru cogo min a bi suuru a bi suuru. ala k'a kɛ sanji kunnandi Ami, ye ami. jɔnsedu i k'a dɔn mɔgɔw k'u hakili to a la min kɔni ye san ye n'a bɛ na jɔnsedu i k'a dɔn taama taama san kɔrɔ mobili bolili ani moto bolili san kɔrɔ o ka dabila jɔnsedu i kana kana jɔ ji la k'a fɔ n bɛ don nin kɔnɔ ka bɔ kan'o kɛ jɔnsedu an na weleweleda kɛ minisiriso min n'a bɛ dugukolo kunna ani yɔrɔ dilanli u ye layidu ta komini 1 min ye ayiwa kɔfolo min n'a bɛ tɛmɛ bankɔni na ani ayiwa nin bɛɛ ye komini 1 ye ko a kɔ bɛ dilan jɔnsedu i k'a dɔn ayiwa tingole ni molobalini a si ma dilan ee jɔnsedu i k'a dɔn a bɛ ɲini ka waati tɛmɛ ee ɛ hali bi depi i bɛ ka tile wa u nana tɛrɛ kɛ sow kan k'u b'o ci u ma na kɔ bara ka fa wa mɔɔ b'u ka du kɔnɔ tiɲɛni bi kɛ dɛ e kɔni bɛ ka laseli kɛ sa ale jamana k'a nafa sɔrɔ n'o tɛ e sen bɔr'a la o. ɛ pewu. e ka so bɛɛ taara o. ɛ n ko ee. min tora e ka so tɔni kɔ. nɔngɔnɲa duuru ne y'a suma o don. ne ko payi n ko ala ni ce. nin du belebele cinquante sur quarante. awɔ korofina. u y'a u ye pɛntiri k'a bɛɛ la. u ye pɛntiri k'a ko min bɛ ten ne ko aw ye ne fa sa o.